agwụ ndị mbụ agwụ ndị egede agwụ nwoke agwụ nwaanyị nke nga dibia ihe na-eme dibia ihe akpọkuo m unu anyị bịa n'ụbọchị taata bụ ụbọchị uru ọbụla ụbọchị buru orie were na-akpọku ndị mbụ na ndị egede na-akpọku agwụ nsị ọha agwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji m ọjị eji m eje eje bebe eji m mmanya ebe ka ịrekwa ọgwụ a n'ụbọchị taata bụ ụbọchị buru orie wee na-asị ụnụ ka ihe niile ahụ e kwuru ụbọchị anyị gwọrọ ọgwụ a ihe niile ahụ e gwere ihe niile ahụ e kwuru n'ọjị ihe niile ahụ e kwuru na mmanya ihe niile ahụ e kwuru wee tibie ọgwụ n'isi ọgwụ a n'isi onye anyị mere ọgwụ a asị m ka ọ dịkwa ire ya marakwa ire amakwana nsọ ọ ya ka anyị ji maka ya ebe n'ụbọchị taata ele nkwa na ọ ga-adịrị na anyị mma mgbe bụ mgbe ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị ndị ọrụ m niile na mma agwago m gị bụ ọgwụ ụbọchị taata bụ ụbọchị dị orie wee sị jee n'isi ndị ọrụ m niile ndị n'obodo oyibo ndị nọ naijiria ndị ihe na-esiri ike ndị amụsi na-enye nsogbu ndị ụmụnnadi na-enye nsogbu ndị e kechiri akara aka ha ndị a gwọrọ ajọ ọgwụ n'isi ha ndị e kwuru okwu ọjọọ n'isi ha ndị a na-agbara izu ọnwụ n'isi ha ka gị kunie n'ụbọchị taata jee zusasị bụ izuzu niile ahụ e zuru n'isi ha ka ọ bụrụ izuzu n'anya nkwụ ọ bụrụ nwoke zuru ya na o je enwe isi ọ bụrụ nwaanyị zuru ya na o je enwe isi jebe n'isi ndị ọrụ m niile jebe n'isi nwoke jebe n'isi nwaanyị m gwọọrọ ọgwụ m chụrụ aja ndị n'obodo oyibo ndị nọ Naịjirịa ana m asị gị bụ ọgwụ kunie jee gboro ha uke mmụọ gboro ha uke mmadụ gboro ha ihe arị gboro ha ihe mmakwa okwu na ụka mmụọ okwu na ụka mmadụ ya gbata aka accident mmụọ accident mmadụ ya gbata aka ihe ọbụla bịa je wetara ha bịa n'ihu ihe ọbụla bịa wetara ha kpa ha sa ọ bụ nwoke gwọrọ n'ọgwụ ọ bụ nwaanyị gwọrọ n'ọgwụ wee sị na ọ ga-adịrị ndị ọrụ m niile na mma ndị n'obodo oyibo ndị nọ naijiria ndị na-azụ ahịa ndị na-eme business ọ bụ oge e kwuru okwu ahụ asị m gị bụ ọgwụ ya bụ onye na ahụrụ ikenga maka ikenga wụrụ ajụ oyi mmiri na nwa ogu na-asụ ogu ahụ mkpọrọ na na-egbu ebe n'ebe ọ na-eme ka ka o bere isi ya rụwa donu asị m unu kwuru enwe mmadụ na mara nsọ ọ ya ka m kwuru n'ọjị a wee sị n'ụbọchị tata ndị mbụ na ndị egede anyanwụ na eze elu ee eji m echete ebe maka echete- echete ebe ka e ji egbo uke ya ka e ji egbo ihe ala were na-asị n'isi ndị ọrụ m niile isi nwa afọ igbo niile ndị nọ n'obodo oyibo ndị nọ naijiria ndị ihe na-esiri ike ndị e gbochi akara aka ha ndị e gbochi ọganihu ha ndị a sị na ha ji amụta nwa ndị a sị na ihe dị mma ji emere ha ndị ọrụ m niile ndị bịara abịa ndị ji abịaghị abịa ngwa na-abụ nke unu n'ụbọchị tata ka m na-asị na m etisasị izuzu niile bụ izuzu ọjọọ n'isi unu uke mmụọ uke mmadụ ọ bụ ndị amusu zuru ọ bụ ụmụnnadi zuru a gwọrọ n'ọgwụ a chụrụ n'aja e jere n'ije a gbara n'egbe e nyiri enyi e nyere mmadụ ya anya n'ụbọchị taata izu niile a na ọ ma adị ire n'isi unu niile isi ndị ọrụ m niile isi nwoke isi nwaanyị ndị m na-emere ihe dị mma ndị m na-agọrọ ọfọ ihe ọma ka m na-ekwu n'isi unu wee sị n'ụbọchị taata anyanwụ ọzọ ọgara ndị na-eti n'olu ndị na-eti n'igbo ị na-etu n'ụwa niile jebe n'oru jebe n'igbo isi ndị ọrụ m niile isi nwa afọ igbo niile ndị nọ naijiria country dị iche ndị akpochiri akpochi ndị akpochiri akara aka ha ndị ejere otu amusu wee gbochie ọganihu ha ndị ekechiri akpa nwa ha ndị asị na ha ji alụta di ndị asị na ha ji amụta nwa n'ụbọchị tata ọ bụrụ nwoke zuru izu a ọ bụrụ nwaanyị zuru izu a n'ụbọchị tata ka asị ya maka na ọgwụ ala ike nga izu niile ahụ o ji na ọma dị tupu ire ọ bụkwa ntu ya kwukọ gara na kpọfọ ka ọ gwụgwọ ihe ya fosoro iji ara ya ofe m na m gịnị gba ọfọ dibịa anyị kwuru ya ka ọ ga-ere Eh? isi mgbugbu dibịa maka mma ego efere ị gaghị emekwa dibịa otu ọ na-agba mgbe ekwu ihe niile aha e kwuru mmemme gị bụ ọgwụ ka anyị sikwa gị ma ire nga mara nsọ ihe aha e kwuru wee tibie ọfọ ihe aha e kwuru wee kee gị bụ ọgwụ n'isi onye anyị kere ọgwụ a anyị na-ayọkwa ọgwụ a n'ụbọchị taata jee ma ire amara nsọ jee gbuoro ya uke nwa gbuoro ya uke mmadụ wepụrụ ya accident ọ kachasị ndị amusu ihe na-ewetara ya ajọ nrọ ihe na-ewetara ya ajọ nri o ruo mgbe ihe ọma ji abịara ya uke abata o ruo mgbe ego ji abịa n'ụzọ ya uke abata ọ bụrụ nwoke bụrụ ihe e mere eme bụ ihe a gwọrọ n'ọgwụ

ma n'orie ma n'afọ ma na nkwọ anya na ụbọchị na anọ ka e kwuru ka ọ ga-ere gị na ọfọ ndị mbụ gị na ọfọ ndị egede maka mere n'ụzọ ndị ọrụ m niile ndị ihe na-esiri ike ụzọ ha mepee Hmm? amaka maka ka ikwu ihe ahụ mara na iwu na amara nsọ